kalonga lero pa 20 april ndi tsiku limene auction floors kuno ku lilongwe yatsegulidwa mwayiona bwanji mitengo ayi ndithu mitengo sili bwino Ah, tinganene kuti fodya wambiri wabwezedwa Ah, ndaonapo ndithu mabelo ochuluka kwambiri amene uh, abwezedwa so tikaona zimenezo sizinganene kuti malonda ayamba bwino ayi mkuona kwanu muona ndi chifukwa chiyani abweza fodya ameneyu tinene kuti ali ndi grade loyipa kapena zili pati ine ngati munthu amenenso ndakulira kumudzi komanso mlimi wa fodya um, Kuno nkhani zobwezabweza fodya ndi chaka chilichonse, ndipo sindikudziwa kuti kumakhala manda ake a fodya amene akabweza kuti amakhala kutiko, chifukwa zotsatira zake ndimaona ngati amayitanitsanso nkutsitsa mtengo. So zoona zake n'zakuti manda a fodya obwezedwa kulibe. Eh. so ndikuona kuti ah, ndi chi- chimangokhala cholinga chofuna kuti alimi athu aponderezedwe asaone kuwala pa ntchito imene iwo agwira kwa zaka zochuluka kapena kwa mwezi kwa miyezi yochuluka kuti ah, fodya uja afike kuno ku auction sono akamachita zimenezi mukuona kuti chitsogolo kapena tsogolo la dziko lili bwanji popeza malawi amati nthawi zina akusowa forex zikatere ndiye kuti ah, zimakhala kuti chitukuko cha dziko sichingayende bwino chifukwa malonda a fodya mdziko muno ndi okhawo amene amabweretsa ndalama zakunja ndiye tikamaona zimenezi timadandaula kwambiri nkhani zimenenso mudziwa inu atolankhani inu kuti sikoyamba kuti kapena azabwera ndi boma ili kapena boma lijali kapena boma lijali nkhani za fodya mdziko muno ndi za atsamunda atha kuziyamba bwino mapeto ake alimi azilira kusonyeza kuti mdziko muno muli chinthu china chake chimene chofuna kuti chichitike pa nkhani ya fodya alimi ngati titapanda kusintha zinthu zina ndi zina zimene ah, mlimi sangakondwe ndiye kuti ulimi wa fodya alimi adzakhala akulira ah, mpaka kalekale chimakhala chodandaulitsa chakunena kuti ulimi wa fodya eni ake amakhala kumudzi sakhala muno mtawuni ndipo nkhani ya fodya ndi nkhani yovuta kwambiri imene mlimi amayembekezera kuti mwina fodya wake akabwera kuno ku auction ah, agulidwa mwa mtengo umene ungakomere mlimiyo komanso ndimafuna ndinene lero mmamawa ndinadzuka ndi zinthu zina m'mutumu ndinanena kuti malonda achitsamunda e, ndimatanthauza zinthu zina kunena kuti mwamva paja kunena kuti pafupifupi zaka 90 ulimi wa fodya ukuchitika maka bungwe limene la Auction Holdings Limited likuyang'anira malonda amenewa a fodya. Funso nkuti kodi iwo sadapezebe njira zina zakayalidwe ka fodya chifukwa ngati utakhala kakulidwe ka fodya koyala ndiye kuti mlimi asangalala kuti ineyo fodya wathuyi gulu lija lizigwirizana kuti ife fodya wathu chaka chino tigulitsa pa mtengo wakuti wakuti koma osati azitipangira mitengo ayi so chifukwa chimenechi ndikufuna kuti kutsogoloku tikhala pansi ndi aboma chifukwa 80% ya achewa uh, yauli alimi mdziko muno ndi achewa amene amalima fodya kwambiri so koma ndimaona kuti nkhani uh, mpaka lero alimi akadagwiritsabe ntchito makeni mpaka lero uh, alimi uh, um, um, akugwiritsabe ntchito eh, manyowa mu malimidwe awo Pamene maiko anzathu zinatha kalekale anthu amagwiritsa ntchito ma tractors zotunga madzi ndi machine amagwiritsa kumtunda koma chodabwitsa nchakuti kagulu kochepa ka anthu kamakhala pansi kumakambirana za malonda a fodya ali pa, ali pa, ah, pa ali mu office akumwa madzi awo ozizira pamene mlimi amene adavutika ndi ntchitoyi ali kuja kumudzi amene ah, nthawi uh, zonse amakhetsa thukuta la chinthu chimene adachivutikira koma kuno ku auction amapanga timitengo tofuna kukhumudwitsa uh, mlimi so ine ngati um, um, kalonga wa achewa kunoko ku malawi ine ndikufuna mitengo ya fodya isinthe pachitike zinthu zimene zingakomere alimi mdziko muno alimi eni akewo popeza inu patenga nthawi mtsogoleri wachewa kuno ku malawi kunalibe muwalimbikitsa bwanji chifukwa ambiri ayamba kugwa ulesi kuti asiya kulima Ah, ndi zoona alimi ambiridi ag- agwa ulesi malinga ndi mmene zinthu zikuyendera komabe ah, ndikufuna kubweretsa zakuti ifeyo ifeyo anga- ine ngati fumu ndi amene akugula fodya komanso aboma tikhale pansi tikambirane chifukwa palibe chimene chingayende pa malonda a fodya osakambirana ah, ndi eni alimi kuti kodi ah, zikuyenda bwanji muona kuti alimi ambiri anasiya kuchokera kuma ah, ah, mmene ah, azungu akuchoka kunja kudzagula fo- adabwera kudzagula fodya koma kuno iwo aja asiya zogula fodya zija ayambanso kulima nawo fodya so sizingatheke kupikisana pakati pa mlimi ndi mlimi uteko awa akugula fodya akungokhala kwa ine ndimati ndi kuphiphiritsa anthu awa kunoko iwo adabwera kudzalima fodya so ndizodandaulitsa kuti azungu enieni muona kuti paja pamene amalankhulira onse ambiri alangu- ndi anduna okha ndaona kuti alankhula chichewa kumapeto kwake koma amangolankhula chizungu chokha chokha tsono funso nkuti Kodi munthu amene amasamala fodya kumudzi adziwa bwanji kuti fodyayo ati ukuwa amubweza pa zifukwa zakuti zakuti chifukwa cha ma speech angokhala zachizungu zokhazokha anduna okha ndi amene alankhulako chichewa chimene ndachimva ineyo tsono ah, iwo ogula fodya plus akuboma muwalangiza chiyani popeza onse ali m'manja mwanu